Wawa zifumu wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi adawa adawa dzina lawo ndi Philipi komanso adawa adawa awa dzina lawo ndi Drimo anthuwa aphana ndipo anthuwa amachokera ku Malawi ku Blantyre komwe uko koma amakhala kuno ku Pretoria North anthuwa aphana chifukwa cha sanje tsono izi ndi zimene zinachitika Philipi Mkulu ameneyu anaitana Drimo kuchoka ku Malawi kuti adzagwire ntchito limodzi pa kampani pamene amagwira ntchito Philip. Nde atabwera Drimo ntchito imene amapanga pa kampani paja ndi ya auto zokhudzana nza ma wires ndi zimene amapanga. Pamene Philip amapanga ntchito yopanga stripping magalimoto. kumachotsa ma spare parts izi ndi izi kumaphwanya magalimoto kumachotsa ma spare parts ndikumagulitsa nde akamachotsa ma spare parts chonchija amaba tima sensor kumaba ma parts ena ndi ena ndikumagulitsa ngati ka side hustle nde Philip amakhala ndi ndalama kwambiri nde dream zimamupweteka zimamunyasa nde dream anaganiza zokuti akapha Philip mwina bwana uja amutenga dreamoyo kumuyika kumalo kumene kujako kopanga stripping magalimoto kuja kuti iyenso aziba ndiye zimene zinachitika mu november mu dreamo anatenga mankhwala amene timaphera makoswe aja mankhwala ophera makoswe kuathira mukoko atathira mukoko chonchija anamikisa bhobho nde wampatsa ndani philip pa lunch ndiye philip uja sanakayikilenso sinanga ni nzake anangomwa chonchija atamwa ee basi acheza pene paja acheza ee akhala after 2 3 days kenako wayamba kukhosomola Philip uja kukhosomola ee kuchipatala kupita kuchipatala ali magazitu nde anayamba kupanga tima clot anayamba kuuma magazi anayamba kuuma nde ayesetsa achipatala kuyesa umu ndi umu ndi umu zinavuta zotsatira zake Philip anamwalira chifukwa choti anapita kuchipatala kuja mochedwa magazi anayamba kale kuuma atamwalira chonchija nde adawawa bwana uja anawatengadi kuwayika kumalo kumene amafuna kuja nde amagwira ntchito magwira ntchito magwira ntchito magwira ntchito magwira ntchito December uja watha January unoyu pa 13 January, Kenakono Philip uja anayamba kubwera ku maloto kumafunsa wa ase munandipheranji izi ndi izi ndakuyitana kuno ase wandipha zoona ase kumene ndili kuno ase nde kunoku nde ndikuvutika kwambiri komanso ndipanga zoti iwenso ubwere kunoko nde umapeza zoti adawa amayankhula okha mu nyumba eh, eh, eh, ndikhululukire izi ndi izi nde anthu amadabwa chochitika ndi chani eh, sindakuphetera ndikhululukire eh, izi ndi izi sorry ase ndikhululukire izi ndi izi ndi zimene amapanga Ndiye anthu amadabwa kodi chikuchitika ndi chani? Munthu akungoyankhula yekha yekha. Eh ase, chonde ase ndikhululukire izi ndi izi. Ndiye anapita naye kwa abusa, kwa abusa sizinathandize. Abusa auza zoti apa palibe mmene ngapange. Apita naye kwa sing'anga, kwa sing'anga palibe mmene ngathandize. Auza kuti apa palibe chimene ndingapange. Chimene chofunika iye ampepese ndani nzakeyo. Ndi apapa adawawa abwerera ku Malawi. ndipo akupita kwa ndani? Kukhomo kwa Filipi kuja kuti mwina akayese kupepesa, mwina akakhala bwino, fa apanganso zinthu ngati wamisala. Ndi akuluakulu ndimafuna muphunzirepo china chake pa nkhani ngati zimenezi. Pena pake kuthandiza munthu adere ndi bwino kuthandiza m'bale wako. Chifukwa choti m'bale wako, of course angathe kukupangira sanje, koma sangapange sanje pofika mpaka kukupha. fa amazaona ah, amene ndikuphayi ndi m'bale wanga weniweni ndi akuluakulu pali zinthu zina zake kuli bwino umatenga m'bale wanu umamuyikapo kusiyana kutenga munthu wakumbali wadera lina lake kumuyikapo ngakhale ali best friend wanu taonana pamene wafera filipi zinthu zozizira zenizeni anakhala zoti dream ndi m'bale wake sanakamupha amene aa anakachivomereza ah, mkulu wangayu kapena mng'ono wangayu anandibweretsa pamalo pano Ndiye sindingamuphe chifukwa cha zimenezi, bola apapa ndupezako kenakake. Anakavomereza. Koma Dream-yo sanaganize zimenezi ayi. Zotsatira zake anangomupha mnzake chifukwa afuna azipeza ndalama kudzera njira zimene amapezera Philip. Tangoganizani ndi akuluakulu kumaphunzira munkhani ngati zimenezi osamangoonera. Kunjaku kwaipa. Eyetu azifumu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Ndi akuluakulu osaiwala kupanga subscribe. Zikomo zikomo. Pansipanso pali kamau kolemba kuti thanks. Ngati mufuna kutigayira kandalama mukatha kudina penepo kutigayira ka 15 rand. Eyetu azifumu.